Gelụkwa ka ndị omekome si wee wepụ ndụ Barịsa ị fụrụ ebe a n'ike. Barịsa e wetara afa ya dịka Barịsa Rolex Ifeanyi Iloakasia. A sịkwa na nke a na-eme n'ụtụtụ ụnyaa bụ 15th May 2025. A sị na taịm ife a ji wee mee bụ na 10:45 a.m. A sị na Barịsa anụnwa ị fụrụ ebe anụnwa bụkwanụ nyanwa bụ PG that is President General ndị Aguleri that is Aguleri ka o si aga a sị na barista anụnwa jechara ụnọ ikpe nke High Court dị n'Ekwulobia ebe afụ ka o jechara ikpe wee na-anaghachizi azụ ebe o bi n'Ọka a sịkwa na moto ọ nọ n'ime na nyanwa na onye ọ bịa nọchite anya ya bụ ife so na the moto were na-agazi oge fa na-agazi pụta na junction Nanka na Agulu ebe a ka ọ nọzi wee kpọtụ mmadụ ịbụọ nọ na motosaịkụl wee double crossụọ moto ya oge a double cross gbanụ ya ife ị nụkwa bụ ịgbagbu barista anụnwa na onye na onye afụ o bu na-apụ that is onye ọ na-anọchite anya ya o bukwa a sị na ọ gbagburu ya gbagbukwuo onye ahụ oge a gbagbusịrị fa a sịkwa na ndị a nọdụkwalụ that ndị a bu their bike banyekwa their bike wee lie mbọ mbọ wee nalie o nwekwa ife mmadụ anara anụ o nwekwela o nwebekwa ụdị akụkọ mmadụ anụbe n'ụwa ọ bụzi na ndị a bụ ndị e ziri ezi ka ọ bụ na ife ndapụta ka ọ bụ gịnị ọ bụ na ị nepụ anya ị ga-afụkwa n'ụgbọala nwa amadi anụnwa ị ga-afụ ebe ọ paakị ndị mmadụ zukwa na ebe a obodo niile nọ n'egwu ebe ebe niile nọ n'egwu na-eti onye ọbụla na-eti a sị na barịsta na ọ bụkwa na onye a ma ama na ọ barịsa nnukwu ọkaiwu bụ nke bụ na ị kpọrọ ya ga ikpe ị dị sure na ị kpọ onye ga-abụ dis ị dị sure na ị kpọ akwaa akwụrụ a sị na ọ ma ife ọ na-eme Aguleri ka o si abịa so Aguleri a nọ kịta nụ fa ncha niile nọ n'akwa ị mara ife bụ obodo ilose their PG fa ncha niile nọ n'akwa maka na ọ bụrụ na onye a abụrọ ezigbo mmadụ a ma nye ya PG ndị Aguleri ọ dụtụ na ọ bụ ezigbo mmadụ and ọ ma ife ọ na-eme and ọ bụkwa na onye eziokwu dịka e si ekwupụta na ka e ji wee nye PG ahụ so o wee bụzịa na ọ ife ọ bịakwutere ife o jekwutere n'ụbọchị a ife o jekwutere na ọ bịara ịnọchitere onye o bu na moto ya na onye o bu n'azụ ya so n'ezie ka o si wee zutezi ọnwụ ọ bụrụ ebe o jechaziri ikpe na-anazi be ya n'Ọka ka ndị omekome dalịa wee gbaa ya tọtọ ọ kwa ya nwa bụ ebe ọbụla ị na-eje ị na-ayọ chukwu amara ka ife ọjọọ yara ikwute ka ọnwụ mberede na ọnwụ a kwadoro akwado yara ikwudo gị ụdị ife anụnwa na-eme kịta ọ bụrụ ife jọgburu onwe na mmadụ ga na-agara onwe a tụkwasị ya egbe ọ bụrụzi onye nwụrụ anwụ kedu ebe a na-head ọ kwa ya bụ chi bọọ a nụ ọzọ chi bọọkwa a nụ ọzọ ya bụ chi bọọ na-ekpe ekpere na-ayọ chukwu n'isi gị n'isi ndị gị na-adị na mma n'isi ezinụlọ gị ka ụdị ife a ghara ịdakwasa fa n'ezinụlọ barrister kịta na ife niile ọ na-eme kịta aka ọtụgị n'ike ndị ezinụlọ fa abago na nnukwu ife iru uju because nke a bụ nnukwu ọnwụ mgbawa obi nke a bịa bụ ọnwụ na-agbawa obi dis e wepụtakwa e e e nwunye sịkwa na nwunye bụkwa onye ọkaiwu n'ụdị nke ya kwa ọ ka e si wee kọwa sị na nwunye na-abụkwa onye- onye ọkaiwu na ọ na-alụkwa ya n'ụdị nke ya kwa so o nwere ife mmadụ anara afụ ka e si wee wepụ ndụ ọmarịcha nwa ikorobịa nụnwa yo nke anyị ka na-edit ka bidoro ndụ ọfụ because ọ bụrụ na ị nee anya onye a ka bidoro ndụ ọfụ Je- je- just nee ka e si wee laa ndụ ya n'iyi kpewe ekpere gbapụ ụdị ife a n'isi gị sị ya abịakwanarị gị hey